Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akakhalanso Amalawi ochuluka apereka mafunso ochuluka kupita kwa mneneri ameneyu wa chipani cha utm a felix njawala kuti makamaka osawauza a daliso kabambe kapena kuiuza timu ya utm kuti ipange mgwirizano ndi eh, apm kapena kuti dpp bwanji pakatipa pakumveka mphekesera kuti Ah, makamaka chipani cha utm chimafuna chipange mgwirizano ndi zipani zosiyanasiyana ah, kuphatikizaponso mcp koma chipani chimenechi chikuopa kamba kokuti chikakumbukira padzana amene ubale wa mcp ndi makamaka malemu ah, vice president saulos chilima udayendera ah, zimawapasabe mantha mpakana tsiku la lero ndi zomwenso zikuwapasa mantha kuti mgwirizano wa utm ndi zipani zina usachitike ah, kuphatikizaponso mgwirizano wa utm ndi dpp so zambiri zikukambidwa zambiri zikuyankhulidwa kuti ndi chifukwa chani utm ikuopaso makamaka kupanga mgwirizano ndi dpp so amalawi akumayikapo ndemanga kumati a mwina akuopa kuti sakapasidwa maudindo kuchuluka kumeneku ku dpp mgwirizano wa- wakwana kale a ife tizikataniko kumeneku a tizikangoyambana zambiri zikuyankhulidwa kuti makamaka utm ikuganiza moteromo so apanso takumana ndi lipoti lina lomwe tikuona kuti mkulu ameneyi yemwe amadziwika ndi dzina lokuti felix njawala mneneri wa ku utmko wayankhulapo pa nkhani eh, zosiyanasiyananso zomwe zikuyankhulidwa ndi amalawi osiyanasiyana ah, zokhuza mgwirizano komanso kuopa ah, kwa utm kupanga mgwirizano ndi mcp komanso dpp kodi a felix njawala ayankhulapo ah, kuti chani lipoti likuti mneneri wa utm a felix njawala mneneri akuti apatu lipoti lalakwika komabe tiliwerenga momveka bwino kuti mneneri wa utm a felix njawala wati chipanichi sichikukana mgwirizano ndi zipani zina koma ali ndi nkhawa ngati mfundo zawo za chipani zingagwiritsidwe mchito Iwo ati izi anaziona pa a Saulos Chilima omwe anazichepesa kukhala wachiwiri kwa a Lazarus Chakwera koma sanagwireko ntchito monga momwe anagwirizira anagwirizirana. Iwo ati anthu akhala akuwauza a Kabambe kuti azichepese ndikupanga mgwirizano koma palibe chipani chomwe anamvana nacho. so tikuona kuti a felix njawala ayima ndithu paphiri ndikuyankhula mokweza kuti akabambe adazichepesa ndithu kukhalapo makamaka ndi tima meeting ndi zipani ziwiri zitatu kuti ayankhulanepo uh, makamaka za mgwirizano kuti mwina mwake pa 16 september nawonso zizawachitire ubwino komano komano Ah, makamaka ah, mgwirizano ndi zipani zina zikuoneka kuti sizidayendepo ah, komanso akuti utm ndiyokayikira kuti makamaka ah, zipani zinazi mcp dpp sizingazamve mfundo zawo ah, ndi kuzigwirisa mtchito bwino ndipo a njawala aperekaponso example yokuti tikabwerera pazana Ah, tidaona kuti padachitika mgwirizano wa saulos komanso ah, makamaka a lazarus zidatha mosakhala bwino so anjawala amenyesa nkhwangwa pamwala kuti kwinaku ah, ah, zipani zinazi sizingamve ah, makamaka mfundo zomwe utm yapanga so amalawi ochuluka akumema utm kuti bwezi yapanga mgwirizano ndi dpp zambirimbiri zikuyankhulidwa so tatiyeni tione makomenti awiri atatu kenaka tichite chokwangula pamudzi pano kamba kwakuti nkhani zoti mumve pamudzi pano ndi ngambwingambwi tatiyeni apa tikuona comment from uh, sido akuti a- akuti akulawa anali ndi nzeru chabwino nthawi imeneyo uyu ndi wanderson akuti just come to our daddy that's all utm bwezi nkupita kwa adadi thoko akuti utm come to dadi chabwino sakalani akuti ngati akudzithemba akhoza kuyima paokha koma ife tidzavotera dpp chabwino uyu ndi peace akuti don't worry too much this party will end like curtains watch 5 years time chabwino akuti osadandaula chipani cha utm chizatha ngati makatani makomenti uko aliko ngambwi ngambwi tatiyeni tionenso awiri apa Ah, kuti akutipo chani tikusesereka ndithu Mhm, mhm, mhm. uyu ndi potifa akuti ku utm kwachuluka anthu okula mtima including president himself chabwino comment from potifa ife timanena kawirikawiri kuti ah, sitimaonjezera comment komanso kuchosera comment timangowerenga zomwe amalawi alemba ndemanga ndiponso timalimbikisa kuti pano pamudzi ah, muziikanso nanu ndemanga kuti tizimva kuti mukutipo chani pa nkhani iliyonse yomwe timabweresa kuchokera pamudzi pano komanso ngati simudapange like ah, ngati simudapange share ngatinso simudachite subscribe ah, ndi kuti nkhani zonsezi zisakuphonyeni tangotobwanyani batani la subscribe apa mukangosegula youtube nkhani zomwe muzipeza ndi zizi za ndale sports komanso entertainment kuchokera pamudzi pano uyu ndi dzukani malawi akuti chilima was just greedy sankapanga za malawi chabwino uyu ndi melvin akuti this time around kulibe kuzichepesa we go solo chabwino amene ndi wa utm akuti pano pa utm sikuzichepesa ipita yokha ah, palibenso kuzichepesa kuti pange kugwirizana ndi dpp kapena zipani zinazi ayi uyu ndi wiza kuti let's go solo tiwina akuti mphechepeche mwa njovu salowamo kawiri phunziro lilipo kale zabwino tikuonatu az- makamaka azimayenda aziwa- azibambo a utm kuyika ndemanga kuti utm kwabwino ingopita yokha isapange mgwirizano ndi dpp komanso mcp akamba kuti mphechepeche mwa njovu sadusamo kawiri nkhani yavuta apa ndi nkhani yokuti anjawala anena kuti chipani chawo cha utm chili ndi nkhawa akuti chikapanga mgwirizano ndi zipani zina mfundo zawo ngati zachipa- makamaka mfundo zawo ngati chipani sizizagwira siziga- sizizagwiritsidwa ntchito bwino ah, zikapanga mgwirizano ndi zipani zinazo so pakadali pano sanganeneretu za mgwirizano komanso akuti ah, ikakhala imfa ya malemu achilima idawapatsa kale phunziro kamba kokuti adazichepesa akufuna kupanga mgwirizano kapena kupanga mgwirizano ndi achakwera koma sizinakagwireko ntchito ngati momwe anagwirizanirana so imeneyinso idali nkhani yathu yomwe tidakonza kuchokera pamudzi pano ndipo timanena kuti ngati mwafika kumapeto mukumvera komanso kuonera osamayiwala kupanga like share komanso subscribe kuti tizikhalira limodzi kuchoka lero mpaka nakutsogoloku tikumanenso nthawi ina
Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni nchoti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kutsogoloku. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu